an balimaw an b'a fɔ ko aw salamu alaikum warahmatula wa barakatuhu aw fɛn fɛn ɲɛ bɛ an na nin wagati in na an ka pajiw sanfɛ ani aw fɛn fɛn tulo bɛ an na nin wagati in na arajo sanfɛ n'o ye arajo ambiance fm ye an ka foli ni tanu bɛ se aw bɛɛ ma an b'aw fo ni silamɛya foli n'o ye asalamu alaikum warahmatula wa barakatuhu An bɛ jamukan min na an bɛ an sinsin ni Ala tɔgɔ ye ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ka sɔli kɛ an ka kiraba kan a n'a somɔgɔw ni sahaba ɲumanw ani nabi ɲumanw ani kiraw bɛɛ lajɛlen kan an lamɛnbagaw ɲɔnɔn TV ka taa fara Nɔs Media arajo Ambiance FM ani Media M TV Star Media an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔn min ye Ali Bukari Hayidara ni an bɛɛ k'a ma ko sirifikɛ an sera ale de ma bi an b'a dɔn mɔgɔ min don mɔgɔ dogolen tɛ aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sabula ka wuli ka jɔ diinɛ kɔnɔna la ka wuli ka jɔ jamana in kɔnɔna la ka wuli ka jɔ moriya ta sira fana fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɛɛ maa min don i b'a ye k'a fɔ a bɔra mori du kɔnɔ ka moriya kalan ani moriw jɛra fana ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ ye moriya minɛnw ta k'i sigi moriya kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ka mɔgɔw mago ɲɛ inshallah o de kama an ye an ka babu labɛn an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka a babu in walawala an ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o ye ale ye o de kama an wulila ka se ale ma n'o ye moriya a kumaw cayalen don an ka jamana kɔnɔ mori yɛrɛ ye jɔn ye moriya yɛrɛ ye jumɛn ye a yalima mɔgɔ n'i b'a fɛ ka kɛ mori ye i ka kan ka taa sira jumɛn fɛ inshallah a bɛ n'i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o walawala nka sani o cɛ an bɛ folikan bila a la k'a bisimila ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka baro ye salamu alaikum wa alaikum salam
bisimila ka foli da aw ma eh, kɛrɛnkɛrɛn ye sajo kɔnɛ mhm. i n'i ka ekipu mhm. n b'aw bɛɛ lajɛlen fo mhm. eh, ni silamɛya ka folikan ye n'o ye asalamu aleykum warahamatulahi taala wa barakatu voilà n b'aw ka bila la mm.
ali bɔkari hayidara i ka kɛnɛ wa kodi basi t'i la i dafalen don alhamdulila eh, ali bɔkari hayidara an b'a dɔn bi i ye moriba ye sabula mɔgɔw ser'i ma i y'olu mago dilan ah, anw bɛ mun dɔn ah, anw bɛ mun dɔn awɔ a yɛrɛ tɛ se ka a fɔ o ye i ka maabaya yɔrɔ ye nka mɔgɔw fana ye seereya min di anw fana ma anw fana bɛ kuma n'o yɔrɔ ye i ye baara kɛ moriya kɔnɔ i ye mɔgɔw mago dilan an bɛ se k'a fɔ i donna i tun bɛ moriya la a mɛnna nka i tun ma minɛnw ta k'a fɔ k'i bɛ sigi moriya kama nka don min i ye moriya minɛnw ta k'i sigi moriya kama o y'a sɔrɔ dɔw bɛ moriya la a bɛ san kɛmɛ bɔ donc bi bi in na e bɛ mun dɔn moriya la olu t'o dɔn o la i ni moriw fana jɛra i ni karamɔgɔba caman jɛra moriya in yɛrɛ an b'a kuma mɛn bamanan tɛ jeli fili dɔn kɔni na mm. moriya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye
alhamdulilayi n bɛ ala fo ka ala barika da d'abord mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami mm-hmm. dɔ b'a fɔ karamɔgɔ mm-hmm. ani dɔnniba mm-hmm. ani mori n'i y'a mɛn mori o ye minnu ye dɔnni kalan eh, an ka kuranɛ diinɛ taasira la a bɛ fɔ olu ma ko mori dɔnnibaga bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ i y'a faamu ɔ soma b'o kɔnɔ doma b'o kɔnɔ woyiba b'o kɔnɔ ɛkɔlimɛtiri b'o kɔnɔ kuranɛ mori b'o kɔnɔ bɛlɛdala b'o kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ dɔnni dɔ b'i la min tɛ tɔw la i bɛ jate dɔnnibaa ye ni dɔnni dɔ b'i la a kɛra turabu dɔnni ye a kɛra yiri dɔnni ye a kɛra dantanfɛnw dɔnni ye donc i bɛ jate dɔnnibaw fɛ voilà bon o b'a la Donc o de ye moriya ye voilà n t'a dɔn i mago bɛ question min na o kɔnɔna na sisan nɔ an b'a mɛn dɔw da k'a fɔ moriya pour que i ka kɛ mori ye fo n'a sɔrɔ i fa tun ye mori ye i bɔra mori du kɔnɔ i bɛ i ye mori ye dɔw fana b'a fɔ ko non ko i ka n'i ye dalu kalan ko hali n'a sɔrɔ dalu kelen de b'i bolo k'i mori ye dɔw b'a fɔ ko non k'o yɛrɛ tɛ ko mɔgɔ min n'o ye ala jɔn ye n'a kelen don ka ko bɛɛ to ala ma k'o de mori ye ɔ e mun b'a domaine kɔnɔ i ye mɔgɔw mago ɲɛ a la an b'a dɔn i bɔra mori du kɔnɔ i ni moriw fana jɛra ɔ moriya yɛrɛ ye jumɛn ye
alhamdulilayi i ka question in ka ɲi kosɛbɛ dɔnnibaa den dɔnnibaadenya tɛ maa kɛ mori ye dɔnnibaadenya tɛ maa kɛ mori ye k'a fɔ i fa ye dɔnnibaa ye o t'i kɛ mori ye ayi i bɛna a sɔrɔ du kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen ye mori ye du cɛkɔrɔba ye mori ye mais den dɔ de bɛ taa moriya sira kan den dɔ tɛ taa moriya sira kan voilà bon min taara moriya sira kan o ye mori ye min ma taa moriya sira kan o tɛ mori ye mais u bɛ bɛɛ dun ye moriden ye siga t'a la o tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye o ye tiɲɛ ye voilà o kaw bɛ yen ɛɛ moriya k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ n'i tɛ dɔnnibaaden fana ye o fana tɛ tiɲɛ ye i y'a faamu awɔ mɔgɔ bɛ kɛ mori ye ka sɔrɔ i tɛ dɔnnibaaden ye i fa tɛ mori ye i ba tɛ mori ye i yɛrɛ bɛ wuli k'a ɲini n'i wulila ka taa dɔnni ɲini ka dɔnni kalan i bɛ kɛ mori ye ɔ nka dɔnnibaaden mana kɛ mori ye mɔgɔw ka bonya ani mɔgɔw ka tanga b'olu kan kosɛbɛ bari fɛn min bɛ bɔ manɔgɔ da o de sumalen don i y'a faamu fɛn min bɛ bɔ manɔgɔ da o de sumalen don n'an b'o fɔ n'i y'a jateminɛ moriw u bɛ kariya ka dalu min di u denw ma u bɛ kariya ka dalu min ta k'a di u denw ma a ka gɛlɛn o ka bɛɛ ka di kalandenw ma a ka gɛlɛn o bɛɛ ka di jɛɲɔgɔnw ma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛ sɔn moridenw ye min na i bɛna'a sɔrɔ moriden a bɛ dɔnni ɲini dɔnni ɲininen kɔfɛ i bɛna'a sɔrɔ a fa y'a ka bilankɔrɔ bila voilà a fa y'a ka bilankɔrɔ bila parce que dɔnnibaa mana kɛ cogo o cogo la dɔnni dɔ b'a bolo o ka gɛlɛ a k'o di kalanden ma a ka gɛlɛ a k'o di kanubaga ma parce que dɔnni min ka ɲi ni dɔnni bɛɛ ye dɔnni min yɛrɛ ka ɲi ni dɔnni bɛɛ ye o ye dɔnni min bilala i fa fɛ ka bila i ye i fa yɛrɛ kanu dɔnni ye fa ye dɔnni min bila a den ye parce que o ye fa ka kisɛ laban de ye k'o bila i y'a faamu o ye fa ka kisɛ laban de ye o kɔfɛ o kɔfɛ dɔnni min ka ɲi n'o fana ye eh, dɔnni min ka girin komi o fana o ye mɔgɔ min bɛ yen ah, mɔgɔ min n'o bɛ yen n'a wulila ka taa dɔnni ɲini a karamɔgɔ fɛ ka karamɔgɔ ka ka dɔnni ɲini a karamɔgɔ fɛ o dɔrɔn tɛ ka karamɔgɔ barika ɲini ka karamɔgɔ denw barika ɲini ka karamɔgɔ musow barika ɲini o dɔnni barikalen don sajo o dɔnni hali n'o dɔnni man ɲi a ka ɲi hali n'o dɔnni man ɲi o ka ɲi parce que i ye karamɔgɔ barika ɲini ka muso barika ɲini wala i ye karamɔgɔ barika sɔrɔ ɛɛ karamɔgɔba dɔ bɛ yen a kun kalannen tɛ n'i ko k'a ka fatiya jɛlen kalan a tɛ se ɔ mais n'i taara a fɛ yen a bɛ papiye kuru ka d'i ma a bɛ dugawu kɛ papiye la papi papiye kuru ka d'i ma donc dɔ taara dɔ taara baara la a fɛ yen a ye papiye kuru ka d'o ma a dɔnbaga dɔ taara a fɔ ko i taara nin karamɔgɔkɛ de fɛ yan ko nin tɛ foyi dɔn Ee a ko k'a ye papiye kuru ka di ne ma ne mago ɲɛna dɛ o k'a ma ko ee ko ko taa papiye in dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ foyi t'a kɔnɔ
o y'o f'a ye tan o y'o f'a ye a ye papiye dayɛlɛ fana a taara sɔrɔ fɛn t'a kɔnɔ Alahu akibaru. foyi t'a kɔnɔ papiye kuru kurulen don ten. papiye kuru kurulen don foyi t'a kɔnɔ donc a fana wulila a taara karamɔgɔkɛ fɛ yen a ko karamɔgɔkɛ ne tun hakili la n k'e ka baara de kɛra sababu ye ne ye ne ye fɛn sɔrɔ mais ne nana a sɔrɔ eh, jaa e ka baara yɛrɛ tɛ eh, karamɔgɔkɛ ko cogo di k'i ye papiye min kuru ka di ne ma ko foyi t'a kɔnɔ karamɔgɔkɛ ko papiye in b'i bolo a ko awɔ k'a di yan karamɔgɔkɛ ye papiye minɛ ka papiye dayɛlɛ ntugani jɛman fila panna ka bɔ a kɔnɔ a k'a ma ko min sɛbɛnnen don papiye in kɔnɔ tɛ barika min bɛ papiye in na k'o de don Allahu akbar. Ko à partir de ce jour là e mago min ɲɛna o kɔni tiɲɛna a tɛ ɲɛ bilen. A tɛ ɲɛ bilen. Voilà donc i b'a ye k'a fɔ barika fanga ka bon moriya la kosɛbɛ. Voilà parce que ka ka moriya kɛ ka kara ka dɔnniya sɔrɔ karamɔgɔ bolo. I bɛna sɔrɔ karamɔgɔ kelen. I y'a faamu karamɔgɔ kelen bɛ dɔnniya di ɛɛ kalanden fila ma. a dɔnniya in bɛ mago ɲɛ kalanden kelen ye mais kalanden tɔ kelen b'a kɛ maa kɛmɛ ye a tɛ mago ɲɛ i b'a dɔn mun y'o kɛ ayi barika barika ye karamɔgɔ walima a masaw de barika ɲini voilà i bɛna a sɔrɔ kalanden min bɛ karamɔgɔ nisɔndiya ka karamɔgɔ barika ɲini hali ni karamɔgɔ ye garinin kelen de ta ka d'o ma o b'o mago ɲɛ fo ka taa se lahara tagama ɔ mais ka karamɔgɔ fɛ yen ko n taara kalan kɛ ka dɔnni sɔrɔ k'a da ɲɔgɔn kan o si tɛ i y'a faamu donc o bɛɛ bɛ moriya kɔnɔ n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna o y'o ye Ali Bakari Hayidara i ye mori ye tuma dɔ la kuma bɛ caya dɔw b'a fɔ ko n'i y'a ye sirikɛ kɛra mori ye ko y'a Bani de i kɛ mori ye ko sabula k'i y'a Bani kanu k'a ye dalu dɔ d'i ma ɔ k'i sigilen don o kan dɔw b'a fɔ ko ayi ko lalabi de ye i kɛ mori ye dɔw b'a fɔ ko ayi bɛɛ b'i ta fɔ a la a sirikɛ komi n'i bɛ se ka dɔɔnin f'an ye o la alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ ala fo k'ala barika da nin question in ka ɲi e da kosɛbɛ parce que ji dugulen o ye bama ye n t'a jaabi e kama ala n b'a jaabi minnu b'a fɔ kɔfɛ n b'a jaabi olu kama ni lalabi ye ne kɛ mori ye o ka kan ni lalabi ye ne kɛ mori ye o ka kan ɔ ni usuman serifu madani hayidara y'a bani an bɛ dugawu kɛ Ala k'an n'a simaya n'ale ye ne kɛ mori ye o ka kan dɛ o tɛ bɛɛ kɛ mori ye koyi aa o tɛ bɛɛ kɛ mori ye dɛ alihamdulila n bɛ ala fo k'ala barika da ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka diɲɛlatigɛ la ninnu bɛɛ ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka diɲɛlatigɛ la Eh, c'est à dire adamaden n'i kɛra fitiriwale ye i kafiri de ye anw t'an yɛrɛ dogo n'o ye lalabi fo ka taa se a ka saya ma min bɛ ne n'a cɛ mɔgɔw b'o dɔn mɔgɔ caman bɛ kuma lalabi ko la a finman n'a jɛman mɔgɔ caman bɛ kuma mais a- a- k'a to ɲɛnamaya la ne n'a ka jɛ kɔnɔ fo ka taa se a ka saya ma min bɛ ne n'a cɛ dugundo la ala b'o dɔn min bɛ ne n'a cɛ kɛnɛ kan mɔgɔ caman b'o seedeya ɔ donc mɔgɔ mɔgɔw de b'i ta fɔ dɔrɔn donc ninnu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ ne ka adamadenya la nka moriya nin tiɲɛ de don tiɲɛ de don ne fasiya de don i y'a faamu ne faw ye cɛ duuru de ye cɛ duuru cɛ duuru ne faw y'o de ye mɔgɔ si kelen t'a la min ye baara wɛrɛ dɔn ni moriya tɛ i y'a faamu ne baw ne baw olu ka du kɔnɔ olu ye maa maa tan ani fila de ye i y'a faamu mɔgɔ si kelen t'a la muso ye min tɛ moriya de dɔn
muso awɔ u bɛ moriya dɔn alahu akbar i y'a faamu mhm. ɔ ne bɛ ala fo k'ala barika da ne fan bɛɛ de ye mori ye ne fan bɛɛ de ye mori ye mhm. donc ne bɛ se mɔgɔ bɛ se ka ne kɛ mori ye mhm. o ti o ti bali ne na mais a filɛ filɛ ka minnu kɔni fɔ Eh, n'olu ye ne kɛ mori ye alihamdulila bɛɛ b'a ɲini eh, ka lalabi to balo la bɛɛ b'a ɲini ka gɛrɛ a la oh, n'o ye ne kɛ mori yɛrɛ ye alihamdulila eh, ka hayidara to yan hayidara bi yan nɔ sisan nɔ a ka di mori bɛɛ a k'a fɔ hali n b'i fo ah, n'o sɔnna ka ne kɛ mori ye ka dɔnniw di ne ma ah, alihamdulila n bɛ ala fo ka ala barika da o la parce que i ka ko de mɔgɔw dabali ban dɔw yɛrɛ delila k'a fɔ ne ɲɛna ko aa ah, ko sirikɛ fana kɛra mori ye n ko a ah, ne bɛ sirikɛ dɔn don min ne ye sirikɛ dɔn ni moriya de n ko parce que n ko hali sirikɛ tun bɛ jabi di musow ma n k'u bɛ furu sɔrɔ n ko ne yɛrɛ bɛ se k'o seereya n ko donc n k'o tɛ bi la ko ye dɛ n ko donc n ko mɔgɔ tɛ i b'a dɔn kana jigin o la ils ont raison parce que i tɛ mɔgɔ min dɔn wagati min n'i balila k'a tigi dɔn ca de bɛ nin fɔ i y'a faamu ne ka kuma n da la arajɔ la siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ ne ye fura feere o a e yɛrɛ kun ye arajɔ dɔ directeur ye ne kun bɛ taa n ka pibu d'e ma tuma dɔ la cinq heures du matin i b'a latɛmɛ mais o y'a sɔrɔ mɔgɔ si tɛ ne dɔn o y'a sɔrɔ hali karamɔgɔ hayidara yɛrɛ tɛ ne dɔn mais ne b'a nɔfɛ n b'a tanu mais a y'a sɔrɔ hali a tɛ ne dɔn o y'a sɔrɔ n tɛ lalabi dɔn hmm, siga t'o la o y'a sɔrɔ i t'o- i tɛ lalabi dɔn voilà a y'a sɔrɔ n tɛ lalabi dɔn ne ye lalabi dɔn tuma min na mɔgɔw b'a seereya arajo kun tɛ bamakɔ yan ne ka pibu kun tɛ tɛmɛ yɔrɔ min siga t'o la arajo mugan ani naani ne ka pibu kun bɛ tɛmɛ min na n'i ye mali bɛɛ jateminɛ ne ka kumakan kun bɛ tɛmɛ arajo min na n ka fura feere sababuya la a bɛ taa arajo bi naani ani saba la mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ walahi ne tɛ lalabi yɛrɛ dɔn ɔ mais adamaden mana kɛ cogo o cogo aw bɛ sankɔrɔta ni tɔgɔ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ala ye ni lalabi don ne ka sira la an kan ka min kɛ ala y'o latigɛ o kɛra et puis c'est fini an bɛ dugawu k'a ye ala ka lahara so suma a ye ala k'a fara silamɛ suw kan a ye ɲumanya minnu kɛ ala k'a jɔ a ye voilà donc ni o fɔli yɛrɛ tɛ n tɔɔrɔ yɛrɛ parce que o ye ne ka fierté de ye au moins dɔ sɔrɔla k'a fɔ o de ye karisa kɛ mori ye mais dɔw yɛrɛ kɛra mori ye a tɛ dɔn jɔn de y'o kɛ mori ye alhamdulillah mais ne bɛ sigi moriya golo kan don min na ne ka publicité kɔrɔ bɛ yen o ka taa bɛɛ lajɛ ne b'a fɔ bɛɛ ne bɛ fura bɔ sunkalo dɔrɔn de ye parce que n ma yamaruya n ka sigi moriya kan fɔlɔ tant que ne si ma san bi naani tɛmɛ a ye taa ne ka kasiti kɔrɔ bɛɛ lajɛ a b'a bɛɛ kɔnɔ ne b'a fɔ bɛɛ mais don min na ala y'a latigɛ ko ne ka sigi moriya golo kan o jaabi ma bɔ bamakɔ yan dɛ o jaabi bɔra tumutu de ne fa ka lagare de bɔra tumutu ka na ka tile wɔɔrɔ de di ne ma o tile wɔɔrɔ kɔnɔna na n b'i sigi i fa ka moriya golo kan hali n y'a fɔ a ka temps dɔ di pour que n ka se ka organiser ka ɲɛ il a refusé ko f'a ka kɛ o wagati de la a ye vol de ta ka bɔ tumutu ka na a kama yan ɔ y'a dɔn kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ la inshallah n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ taa moriw fɛ yen nɔ u bɛ taa u mago la dɔw bɛ taa fɔ a n taara n taara nin ko in ɲɛnabɔ a ma ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ b'a kɛ ni lagosi ye nka n'i ye moriw fana ɲininka olu b'a fɔ ko i b'a sɔrɔ olu y'a fɔ cogo min na a ma kɛ ten de ɔ o kumaw de cayalen don fo dɔw bɛ salaya moriya baara la ɔ nka nin min filɛ nin ye o Ni o ye moriw de nɔ ye wa walima o ye kiliyanw yɛrɛ de nɔ ye an bɛ ala deli dɔrɔn ala k'an bɛn sababu ma amiina kisɛ moriya kuma ka ca kojugu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara o baara la maa ɲuman b'a la maa jugu b'a la bandi b'a la maa sɛbɛ b'a la o ye jagoya de baara wo baara mɔgɔ dɔ kɔni b'a la min man ɲi sajɔ an bɛ taa makan ka taa ala de wele makan mais n ko dɔw bɛ billet ta ka taa suyɛni de kɛ makan
hiji waati ka billet ta ka bɔ mali la yan ka ta ka taa suyɛni kɛ makan
o i
ya o tɛ o kɔni mɔgɔ tɛ se ko o ma taa makan dɛ a taara makan nka bɛɛ taa kun de tɛ kelen voilà donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn moriw la ɲumanw b'a la jugumanw b'a la a bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ juguman ye dɛ a bɛ se ka kɛ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fɛn caman bɛ fɔ mori ko in na mɔgɔw k'a ta ni hakili ye quoi k'a ta ni hakili ye kosɛbɛ d'abord an b'a fɔ moriw yɛrɛ dama u ka fara ɲɔgɔn sɔgɔbɛ sɔgɔmɛ ma u ka fara ɲɔgɔn lagosi ma moriw yɛrɛ dama ouais ko in ye anw yɛrɛ de ye moriw yɛrɛ dama de fɔlɔ de b'a ɲini ka ɲɔgɔn lagosi parce que mori si tɛ tɔgɔ sɔrɔ mori dɔ ɲɛna moriw bɛɛ yen nɔ hali vidéomaniw b'u bolo ni mɔgɔ min kɔma tɔgɔ commencera ka bɔ dɔrɔn u b'a fɔ a ye b'o kama o bɛɛ b'a la o moriw bɛ bamakɔ yan moriw bɛ bamakɔ yan bon o la an b'a fɔ dɔnnibaw yɛrɛ dama u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ parce que mɔgɔ nin jugu mɔgɔ ni jugu n'a ye nanɔgɔla mun i la a b'i kunja i jugu fɛ dɛ o yɔrɔ n b'o fɔ dɔnnibaw ye nka o kɔfɛ ee kiliyanw bɛ taa dɔnnibaw fɛ yen k'u ka mago ma ɲɛ caman b'a fɔ effectivement caman mago tɛ ɲɛ o bɛ dimi u bɛ kuma caman caman fɔ c'est vrai ni ne yɛrɛ don ni n taara mɔgɔ fɛ yen n ye baara kɛ n'a ma ɲɛ ne mago bɛ ka na o fɔ e ye k'a ma ɲɛ o diyagoya ye ɔ o de la i ko ko dɔnni kelen dɔnni fila ko n ko dɔnni kelen tɛ mori kɛ mori ye fo a ka sɔrɔ dɔnni dafalenw de b'i bolo Ɛɛ ni kiliyan nana dɔnniba fɛ yen fɔlɔ kiliyan taatɔla ka kan ka min bila a kunna fɔlɔ a bɛ ka taa dɔnniba min yɛrɛ fɛ yen problème dɔ b'o da la u tɛ se k'a ɲɛnabɔ
a kan k'o de bila a kunna fɔlɔ oui mais c'est ça n'i bɛ taa dɔnniba fɛ yen dɔnniba tɛ ala ye o dɔnniba ye ha ma bɛ hadamaden de ye komi e yɛrɛ bɛ cogo min na nka fɛɛrɛ dɔ bɛ dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la fɛɛrɛ tɛ dɔ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la mm, mm. moriya ye ala wele de ye mm-hmm. ala wele sira de bɛ yen mm-hmm. o sira ye jumɛn ye mm-hmm. e ye arajo anbiyansi ɲɛmɔgɔ ye sisan dɔw ko n'i taara arajo anbiyansi la taara sajo kɔnɛ sɔrɔ yen a bɛ ɲɛ dɔw ko n'i taara ka secrétaire sɔrɔ yen secrétaire bɛ ci lase a ma joona a bɛ sɔn ɔ e bɛ fɛ k'i ka pub de tɛmɛ anbiyansi la i bɛ taa secrétaire fɛ secrétaire b'a f'i ɲɛna an ka baara taabolo ye nin ye i bɛ nin de sara fɔlɔ a bɛ nin de kɛ n'i y'a sara a b'a di directeur de programme ma directeur de programme b'a commercial informé u bɛ jɛ k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jan n'a tigi sera i yɛrɛ ma a bɛ t'i deli i bɛ se ka sɔn mais n'a sera ali bokari ayidara ma ne b'a fɔ sajo nin pub in tɛmɛ su in na kuma t'o kɔfɛ jumɛn ne ka teli i ka s'a tigi yɛrɛ ma voilà ko in bɛ ten de donc ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dɔnni baara dɔnnibaa tɛ ala ye dɔnnibaa t'a kira ye dɔnnibaa ta ye n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan ala bɛ sɔn tɔgɔ dɔw de bɛ ala la n'olu fɔra olu bɛ sɔn wa o tɔgɔ kelen de bɛ setanɛ fana na n'a fɔra a bɛ sɔn wa o tɔgɔ kelen de bɛ jinɛ na n'a sɔrɔ fɔra a bɛ sɔn i y'a faamu mhm. voilà tɔgɔ bɛ tɔgɔ la i b'a fɔ uraniyaw bɛ tugu i kɔ n tɔgɔ bɛ tɔgɔ la n'i y'a fɔ i bɛ kudamu sɔrɔ mhm. bɔn olu de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan o de ye moriya ye mais morikɛ yɛrɛ min sigilen don i bɛna'a sɔrɔ min bɛ fatɔ furakɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛna'a sɔrɔ a den dɔ ye fatɔ a tɛ se k'o furakɛ o nka ale bɛ fatɔ furakɛ a bɛ fatɔ furakɛ ala a dɛsɛlen don voilà voilà o bɛ kɛ i n'a fɔ dɔ bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye a ka den sɔrɔ mais a yɛrɛ den t'a bolo
dɔw dun b'o kɛ ne lagosi ko i ka duwawu bɛ minɛ ko mun de b'i yɛrɛ bali den sɔrɔ non Ala b'i kɛɲɛ ko jira o Ala ye Ala de ye o Ala b'a yɛrɛ sagoya la faalu limaa yuridu c'est à dire Ala b'a yɛrɛ sagoya min y'a diya a b'o de kɛ siga t'o la o ye tiɲɛ est ce que k'an faamuya n bɛ k'a faamuya voilà donc dɔnnibagaw n'aw bɛ taa client bɛ taa dɔnnibagaw fɛ yen fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ dɔnnibaa t'a minɛ dɔnnibaa t'a minɛbaga ye dɔnnibaa ye jɔn ye e min bɛ taa dɔnnibaa fɛ e ye jɔn ye aw bɛ taa mago min ɲini mago ye jɔn ye a tigi bɛɛ tigi ye jɔn ye Ala de don Ala de b'a minɛ aw bɛ taa n'o sira de fɔlɔ voilà bɔn o kɔfɛ dɔnnibaaw fana an ka hakili sɔrɔ fɛn dɔw la dɔnni tɛ kelen ye dɔnni tɛ fila ye mɔgɔ caman ka dɔnni baara ye min ye k'a fɔ n bɛ nin kɛ a tɛ wuli dɔnnibaa min ko ko nin ye wulibali ye nin kɔni nin tɛ wuli nin bɛ kɛ dɛ n'i y'o fɔ ne ye ni ne taara i fɛ ka taa baara kɛ n'a wulila je serai obligé ka t'i nɔfɛ mais ni ne k'i ma aa karisa an kɔni bɛ ka baara min kɛ ala tɔgɔ de don a bɛ se ka kɛ a bɛ jaabi bon ne moi personnellement ne ka client bɛɛ je dis bien ne ka client bɛɛ fɛn o fɛn bɛ na ne fɛ yan i bɛna a sɔrɔ dɔw ye wari bɔ u bɛna wari di ne ma n b'a fɔ a ɲɛna fɔlɔ yanni i ka wari di ne ma n ka baara sariya ye min ye fɔlɔ na n k'o f'i ye i bɛna wari min di ne ma ne bɛna a minɛ k'a dun n'i mago ma ɲɛ i bɛ tigɛ ne na mais yanni n k'a minɛ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna o de ka fisa anw bɛ baara min kɛ baara min don an dalen don a la an delila k'a kɛ a ɲɛna an y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana y'a ɲɛna mais ni a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ a bɛ se ka kɛ a tɛ ɲɛ dɔ ta bɛ se ka teliya dɔ ta bɛ se ka sumaya ayiwa n'a ma ɲɛ n b'a fɔ i ye fɔlɔ n'a ɲɛna na n bɛ fɛn d'i ma fɛn min b'a to a tɛ kɔtigɛ a tɛ kɔtigɛ et puis juguya tɛ se ka don a kɔrɔ wari sara t'o la e ni ne cɛ o ye fɔlɔ ye filanan n'a ma ɲɛ fana segin ka na dɔnni dan tɛ kelen ye an bi dɔ wɛrɛ k'i ye tugun walasa a ka ɲɛ wari sara t'o fana na wari sara t'o fana na non wari sara t'o fɔ i nana i nana nin kɛ non non ne delila ka baara kɛ dɔ ye siɲɛ naani naaninan de ɲɛna

bon fo bɛɛ ka dilan de i y'a faamuya donc n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u k'a dɔn k'a fɔ dɔnni baara dɔnniba fɔlɔ a yira client na fɔlɔ u ye fɛn dɔ lagosi mɔgɔw bolo ko n'i ye dɔnniba ye ko inshallah k'a t'a dɔn an b'a mɛn ɲamakalaw da kuma bɛɛ u y'o min gosi ka bɔ dɔnnibaw da dɛ mais o de ye tiɲɛ ye
toujours k'a fɔ inshallah mais o de don ni ala sɔnna ni ala sɔnna mais ni ala ma sɔn a bɛ se ka kɛ wa ayi ah, mɔgɔ bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ k'i k'i b'a kɛ ka sɔrɔ ala ma sɔn mm, mm. ala de bɛ ko bɛɛ minɛ voilà donc ni dɔnnibaa ko ko inshallah mm-hmm. u y'o min lagosi mm-hmm. dɔnnibaaw k'o ta dɛ mm-hmm. o ye wilibali de ye i y'a faamu voilà an k'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ mais client ka côté la ka client k'a dɔn ko bɛɛ mako tɛ ɲɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw de don u y'a kalan de kɛ u b'i lagɛ yɛrɛ u bɛ se k'a ye k'a fɔ nin min filɛ nin ye palu de b'i la palu chronique de b'i la u b'a traiter u bɛna a sɔrɔ analyse y'a bɛɛ yira o dɔgɔtɔrɔkɛ y'a furakɛ a ye fura minnu ni fɛn minnu kɛ o fura ninnu ka ɲi mais o ma e ta furakɛ mais i bɛna a sɔrɔ a kun b'a kɛ mɔgɔ dɔw la kɔrɔlen a b'olu furakɛ bon n'i y'o fura kelen ta ka taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ fɛ yen dɔgɔtɔrɔkɛ in bɛ se k'a fɔ bon nin fura bɛɛ to yen o bɛ fura wɛrɛ sɛbɛn ka d'i ma tuguni mais i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ o dɔgɔtɔrɔ k'a f'i ye ko nin ye fura min d'i ma k'a man ɲi dɛ a b'a fɔ nin fura ninnu ka ɲi mais an ka nin to yen fɔlɔ an ka nin lajɛ a b'o de f'i ye c'est comme ça bon ni dɔnnibaa dɔ ye baara k'i ye n'a ma ɲɛ n'i taara filanan fɛ i taara o lagosi ko e karisa wa a tɛ fɛn dɔn mais min bɛna baara yɛrɛ kɛ o t'a dɔn n'a ta ɲɛna n'a ma ɲɛ donc client bɛ dimi jagoya dɛ donc u jo don baara caman bɛ yen u bɛ taa kɛ client fɛ moriw fɛ yen mais a fɔ cogo c'est à dire kuma bɛɛ fɛn bɛɛ ye a walawala cogo ye n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma i k'a fɔ a avantage n'a conséquence i kan k'o bɛɛ de ɲɛfɔ a tigi ye fɔlɔ a n bɛna nin fɛn min d'i ma a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan i y'a faamuya o de b'an jɛ o de b'an jɛ sinon k'a fɔ ko dɔnnibaa moriw ka ca mɔgɔ yɛrɛ a ko moriw cayara mori ma caya dɛ non non non réseau de ye moriw yira mɔgɔ la sinon mori hali sa hali sini dɔ de bɛ fara a kan foyi tɛ bɔ a la foyi tɛ bɔ a la parce que minnu ye kuranɛ kalan kɛ duguma kalan kɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ dɔn moriya kɔ bon bi kuranɛ kalanna kɛmɛ ni mugan bɛ mali kɔnɔ yan baara t'u bolo u tɛ taa baara wɛrɛ la kuranɛ kalan u tɛ taa baara wɛrɛ la bon kuranɛ kalanna min tɛ taa baara wɛrɛ la fo kuranɛ kalan donc olu bɛ se moriyanin min na o b'o de kɛ i y'a faamu mais n'o o lagosira bi Eh, moriya ma daminɛ bi dɛ manden kulukanfuga sariyaw la ni n ma fili a jɔsen sabanan walima naaninan kɔni moriya b'o kɔnɔ a y'a kalan k'a lajɛ ah olu ye mali valeur dɔ de ye a bɛ se ka kɛ anw t'a dɔn a bɛ se ka kɛ an kɔni y'a la bluffeur bɛɛ bɛ se ka kɛ mais ce qui est sûr quand même moriya kɔni bɛ mali la yan mali moriya ye moriya ye wa mori o mori bɛ diɲɛ kɔnɔ afiriki kɔni kɔnɔ yan n'a y'a sɔrɔ i karamɔgɔ ma bɔ mali la i karamɔgɔ karamɔgɔ bɔra mali la o kɔni o jɛlen don dɛ i tɛ karamɔgɔ saba sɔrɔ i la ka sɔrɔ k'a dɔ ma kalan kɛ mali la yan a ka gɛlɛn donc moriya yɛrɛ de bɛ anw fɛ yan ka kuntalakaw fo nin yɔrɔ in na parce que olu ye olu de ye moriya sirili ye sirifu ye dɔnni dundenw ye mais olu ye moriya cɛbaw ye quoi kuntalakaw an b'u fo voilà alimurabutunuw quoi an b'u fo nin yɔrɔ in na comme émission sera kuncɛyɔrɔ la nka a bɛ waati jan bɔ n dɔnbaga dɔ bɛ yen ale bɛ to k'i ka baro fɔ n ye ko ni ye ɲɔgɔn ye ko n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan na ko ale bɛ kabakoya e yɛrɛ la ale y'a ye k'a fɔ i ka turuna man ca mhm. ale yɛrɛ ye mori ye mhm. a bɛ turunanw kɛ mhm. mais ale y'a ye e yɛrɛ n'ale taara yɔrɔ caman na a b'i tɔgɔ duman mɛn mɔgɔw da nka i ka turuna man ca k'ale yɛrɛ bɔra i ka turuna ko kelen min kalama ko i ye tagali dɔ kɛ Côte d'Ivoire ɔ ko nka ko vraiment bi ko mɔgɔw b'e tanu moriya la fana i ye fɛn caman sɔrɔ moriya la hali Hayidara k'i sigi kɛnɛ kan ka mɔgɔ min tanu ko vraiment ko o b'a yira k'a fɔ ko o tigi ye mɔgɔ dɔ ye moriya kɔnɔ parce que ale yɛrɛ fana Hayidara kanuba b'a la mm-hmm. ko n k'i ɲininka k'e ka gundo ye jumɛn ye de ko gundo jumɛn b'i ni ala cɛ ni walima gundo dalu jumɛn b'i bolo n'i sera ka nin koba bɛɛ kɛ ka sɔrɔ i tɛ nin turunaba kɛ i ka voyage man ca kun min na mm-hmm. Ee sajo ne filɛ nin ne ka voyage i bɛn'a sɔrɔ a bɛ jouer n yɛrɛ kan kosɛbɛ parce que i b'a dɔn ne ma jamana dɔn diɲɛ dugukolo in kɔ kan ko client dɔ ma bɔ yɔrɔ min ka na ne fɛ yan walahi ne t'a dɔn jamana min dɔnnibaw b'a dɔn jamana min dɔnniba ye sari mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ man di ka bɔ yen ka na mori baara kɛ o jamana ye Inde de ye yɔrɔ a ka gɛlɛn i k'a mɛn ko indiw bɔra jamana yɔrɔ la ka na baara kama mali la mɔgɔw b'a fɔ ko indiw yɛrɛ ye subaga ye walahi n kalenna ala ka kuranɛ bonya na dɔw bɔra fo Inde ka na ne fɛ yan
Allahu akbar ka bɔ Inde k'i pan olu bɛɛ kunna olu ne kalenna ala bonya na a ni maliyɛn dɔ de nana ɲɔgɔn fɛ o de kun bɛ ne ka kuma interpréter a ye Inde don walahi suma walahi donc i b'a ye k'a fɔ o de bi n ka voyage gɛlɛya parce que i bɛn'a sɔrɔ ni n taara dugu dɔ la sisan mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ n na a bɛɛ b'a fɔ a bɛ nin dugu in na fɔlɔ
parce que ni n voyagera olu b'a fɔ ko fo k'i to yen ka na très bien
o de la n ka voyage ka ca yɔrɔ min na sinon n bɛ voyager o n t'a kɛ officiel de n bɛ voyager ka taa dugu dɔ la ka taa ci dɔw ɲɛnabɔ mais n t'a officialiser quoi mɔgɔ tɛ bɔ a kala i bɛn'a sɔrɔ n bɛ taa n bɛ na voilà hali sisan n kɛlen bɛ tagama bolo la n bɛ ka taa Côte d'Ivoire o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ n fa jɛɲɔgɔn kɔrɔba dɔ bɛ yen san o san n fa bɛ dugawu dɔ k'a ye o bi mɛnna o bɛ san bi saba bɔ bi voilà donc ale yɛrɛ y'a ɲinin a denw fɛ ni don min n'ale tɛ yen denw ka continuer o dugawu in fɛ nin cɛkɔrɔba ye ale yɛrɛ cɛkɔrɔba fatura ale ɲɛ ɔ cɛkɔrɔba fatura ale ɲɛ ale kun t'a dɔn fiyewu k'a fɔ ne yɛrɛ ne yɛrɛ a den dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mori se moriya sira kan donc ne kɔrɔkɛ dɔw ye alimamiw ye ne fa taara ni n kɔrɔkɛ dɔw ye Côte d'Ivoire jamana kan parce que n'ale tun bɛ voyager ale ni minnu tun bɛ taa olu dɔw a y'olu dɔw lasigi Côte d'Ivoire dɔw ye alimami yɛrɛ ye i y'a faamu dɔw ye alimami yɛrɛ ye bon olu dɔw olu ye a fɔ an ɲɛna ko ne bɛ yen donc o dugawu kelen an ni cɛkɔrɔba kɔntinena a fɛ fo ka na s'a denw ma sisan san o mm-hmm. san u bɛ an wele ka taa kɛ mm-hmm. dugawu in daminɛna anw fa fɛ ni waa kɛmɛ ani waa bi duuru ye mm-hmm. mais fo ka n'a kɛ a b'an fa déplacer ni dix-sept millions de ye ɔ anw bɛ déplacer ni min ye kɔni n tɛn'o fɔ eh, i da i k'o fɔ an ye walasa an fana k'an dɛmɛ donc n ka voyage n ka voyage fɛngɛ ye o de ye bon moriya fana na mɔgɔw k'a faamuya euh, mɔgɔ de bɛ kuma ten quoi ne b'a ɲini u fɛ u ka wuraniya mɔgɔ min dɔnnibaa minnu bɛ Mali la ko wuraniya ni kudamu b'u bolo olu bɛ ɲɔgɔn ye o u bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan wa walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye o E tɔgɔ di tan u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réunion na dɛ mais kudamu bɛ minnu bolo u bɛ ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan vis-à-vis mais u bɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ ɲɔgɔn ye kudamu ni wuraniyaw olu bɛ minnu bolo n'a tigi min ye question poser kunna ko n'a y'a sɔrɔ o b'ale yɛrɛ bolo k'a ka kan ka ne dɔn mais n'o t'ale bolo a ka o dɔnnibaaw ɲininka u bɛ fɛn dɔ f'a ye ne tɛ wuraniyatigi ye mais ne fa ye wuraniyatigi ye ne tɛ kudamutigi ye ne fa ye kudamutigi ye
Aa s o fana y'a dama baabu ye dɛ don dɔ la n bɛ n'i wele kudamu ni wuraniya ye mun ye ni ala sɔnn'o ma o de la mɔgɔ b'a fɔ ko n tɛ voyager n tɛ taa yɔrɔ la i t'i ɲɛ ka taa jamana bon olu fɛn ninnu man ne ye voilà bon n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala k'an bɛɛ sababu an ala k'an bɛɛ son sababu ɲumanw na dɔrɔn k'a fɔ ko gundo bɛ n bolo gundo dogolen foyi tɛ Samuru tɛ yen foyi tɛ Samiru dalilu bɛ ne bolo sa bolo dɛ
i b'a kɛ mɔgɔw ye fana n t'a kɛ e mun na n t'a kɛ parce que dɔnni o dɔnni ni kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ i kɔlɔsi a la effet secondaire conséquence bɛ fɛn o fɛn baara o baara kɔfɛ kan'a di mɔgɔw ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ se olu yɛrɛ ma a bɛ se ka s'i yɛrɛ ka denbaya ma
Donc o dalilu bɛ yen nɔn n'i y'a kɛ ni ni samuru jɛra taa aa ni ala sɔnna don la an bɛna baro kɛ i bɛna taa Côte d'Ivoire ni ala sɔnna a ma bɛ An bɛ Côte d'Ivoire taga sira kan inchallah le 25 an ka kan ka taa Côte d'Ivoire kalo le 25 ni ala sɔnna ka segin fo waati jumɛn aa bon ko kɔni bɛ ala de bolo segin segin waati ala de b'o dɔn voilà
welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbagaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ mana taa dɔnnibagaw fɛ yen ala k'u mago dilan an minnu yɛrɛ ye dɔnnibagaw ye ala k'an yɛrɛ mako dilan parce que haminanko dogolen bɛ sɔrɔ dɔnnibaa bɛɛ la i tɛ se ka min dilan hali ni diɲɛ bɛɛ bɛ ku nin i bɛna a sɔrɔ hami dɔ b'i kan i tɛ se ka dilan voilà o ye ala ka masaya yɔrɔ ye an bɛ ala deli ala ka haminanko dogolen minnu b'an na min ni ala ta bɛ bɛn ala k'o minɛ ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ma juguman tɔɔrɔ ma ayiwa an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw aw garijɛgɛ kɛra nin de ye ni ala sɔnna don wɛrɛ an ni sirikɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a da sera fɛnw dɔw ma a bɛna olu walawala an ye moriya kɔnɔna la nka bi nin de kɛra aw garijɛgɛ ye an ka foli bɛ an ka kameramani ye ka se bidi tarawele ma ani nɔsɔn media an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ sajo kone inchallah ala ka sigi wɛrɛ yira an na